Tikumbukirenso kuti tili nawo mwanjira yapadera Bambo Silvio amene akhala akutitumikira zaka zambiri kuno ku Lilongwe Archdiocese komanso ku Msamba Parish. Tikuwakumbukira ndi ntchito zawo zotamandika zambiri. nthawi zonse amatilimbikitsa pa chikhristu chathu kwa ife ansembe amatilimbikitsanso mu unsembe wathu chitsanzo chakupirira chitsanzo chachikondi chitsanzo chosaziyang'ana iwo okha koma kuyang'ana anthu ena monga ambuye yesu adanena kuti mwana wa munthu sanabwere kuti anthu amutumikire koma kuti iye atumikire ena. Bambo Silvio anali chitsanzo cha zonsezi zimene ndanena panozi. Tipemphererenso pamene tikupempherera mzimu wawo kuti uuse mu mtendere. Tipemphererenso chipani cha Makomboni Missionaries Banja limene bambo Silvio adalowa, adakhalamo, natumikira m'dzina la banja limeneli. Tiwapempherere onse a Comboni kuno ku Malawi komanso dera lino la kumwera la Africa ndi pa dziko lonse lapansi kuti Mulungu awadalitse, awapatse mphamvu yapadera pamene tikumbukira bambo Silvio. Ndiye tisanapereke nsembe ya misayi, tiyeni tilape kuti tipereke nsembeyi tili ndi mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndi inu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza pakulankhula pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera ndachimwa ndachimwa ndachimwa kupambana nchifukwa chake ndikupempha mariya virigo odala angelo ndi oyera onse ndi inu nomwe abale kuti mundipepesere kwa ambuye mulungu wathu mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha

tikupemphani mwa chifundo chanu mulole mtumiki wanu bambo silvio zanati amene adatisiya kuti akhale nawo mgulu la osankhidwa anu mwa mwana wanu yesu khristu ambuye ni mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ni mzimu woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha

Uzikhala ndi mtima ofunafuna chilungamo, olemekeza Mulungu, okhulupirika, wachikondi, wolimbika ndi wofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino ya kusunga chikhulupiriro mpaka ukalandire moyo wosatha. Paja Mulungu adakuitanira zimenezi, ndipo udabvomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Ndikukulamula pamaso pa Mulungu, amene amapatsa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Khristu Yesu, amene popereka umboni pamaso pa Ponsio Pilato, adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti mopanda cholakwa kapena chokayikisa usate bwino zonse zimene unalamulidwa mpaka Ambuye athu Yesu Khristu adzabwerenso.

adawamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wayankha bwino, Asaduki aja adadza pafupi, namufunsa kuti, Kodi mwa Malamulo onse, lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, Lamulo lalikulu ndi ili, Tamverani, inu Aisraele! Chauta, Mulungu wathu, Iye yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda Chauta, Mulungu wakoyo, ndi mtima wako wonse, ndipo moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse. ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili, Uzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, Ayi, mwayankha bwino. Aphunzitsi, monga mwaneneramo, nzoonadi kuti palibe wina komanso iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda mnzako monga umadzikondera iwe mwemwe. Kutero nkoposa kupereka nsembe yopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru. Tsono adamuuza kuti, Iwe suli kutali ndi Ufumu wa Mulungu, ndipo kuyambira apo palibenso wina woti ayesere kumfunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye.

Bambo Silvio Zanardi, ndi nthawi yapadera yonena kuti tikumbukire za moyo wawonso, kuti kodi ndi chani chimene tingaphunzire kuchokera m'moyo wawo. Tinapanga kale nsembe ya misa yoyamba ija ku Nsamba, leronso tapatsidwa chansi lapadera kuti tilingalire za moyo wa Bambo Silvio, makamaka kuti kodi Mawu a Mulungu, anawagwiritsa ntchito bwanji? Tamva mu Mthenga wathu wabwino wa lero pamene Ambuye Yesu akulankhulana ndi munthu wina apapa zokhudzana za malamulo. Akufunsa kuti kodi lamulo lalikulu ndi chiyani? Ndipo amuyankha kunena kuti uzikonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse ndipo anapitiriza kunena kuti uzikondanso anzako mmene umazikondera iwe mwini i think eh, izizi ndi zimene bambo silivio anagwiritsa ntchito tikaona moyo wawo tikuona kuti anakonda mulungu ndi mphamvu zawo zonse, ndi nzeru zawo zonse, ndipo moyo wawo amapangadi focus pa moyo wa Mulungu kuti amutumikire. Mmene timamva mawu athu oyamba, tamvanso Paulo Woyera akumulangiza Timoteyo Zimene amamulangiza Timoteo titha kunenanso kuti mwina bambo Silvio anatengeraponso phunziro kuchoka pamenepopo chifukwa Paulo Woyera amanena kuti, Uzilemekeza Mulungu, uzikhala wokhulupirika, wachikondi, olimbika ndiponso ofatsa. Uzimenya nkhondo yako yabwino ya chikhulupiriro mosatopa kuti ukapulumuke. Mawu amenewa amene Paulo Woyera akumuuza Timoteo akutiuza ifenso. Ndi zimenenso Bambo Silvio anazigwiritsa ntchito kwambiri, kukhala okhulupirika, oika moyo wawo wonse pa Mulungu. kumtumikira ndi mphamvu zawo zonse. Tikamalingalira za moyo wawo, timaona kuti bambo Silvio anali munthu okonda kupemphera. Moyo wawo ngati wansembe amaika Mulungu patsogolo, ndi pamene amatenga mphamvu zawo za utumiki. amadziwa kuti utumiki wanga kuti ukhale ndi mphamvu uyenera kuti uchokere m'mapemphero ndizilumikizana ndi ambuye yesu khristu kenako ndizitha no kumatuluka nchifukwa chake amagwira ntchito yawo mosatopa tikudziwa bwino lomwe kuti bambo silvio kumapetoku anali achikulire ndithu pamene amatisiya ali ndi zaka 84 komano mmene amagwirira ntchito mwina kumaposanso achinyamata kumene amafunitsitsabe kuti mpaka azipanga misa zitatu la mulungu ifeyo timaona timatha kuwauza kuti ayi tapangani kaye imodzi yokha kapena mwina mukakhala ndi kamphamvu ziwiri zokha koma ukawauza choncho timatha kuona kuti nkhope imasintha kuti ndikufuna kuti nditumikirebe chifukwa samavomerezanso bwinobwino kuti ndakula eti chachikulu amakonda utumiki wawo kwambiri amadzipereka kwathunthu timanena tsiku lina lija kunena kuti tsiku limene Anadwala kwambiri kwakuti sangathe kupita kukapangitsa Nsembe ya Misa nthawi imene ndili ku 47 kuja. Ankafunitsitsabe kuti akapangitse Misa komano timaona kuti tikakaniza sizikhalapo bwino ayi. Komano okha no usiku anaona kuti sizili bwino ndipamene amayimbira bambo Fred kuti ah lero sindikwanitsa kutani nzapangitsa nsembe ya misa usiku umenewowo atangotero ife tinaziwa kuti ayi apapa I think mkuluyi wadwaladi ndithu. cha m'ma 4 ndi pamene amandiitana kuti ah Lipenga tabwera usiku. Tinapita kenako ndi pamene timapita nawo ku Likuni. Tinakhala nawo masiku atatu ali admitted kenako afterwards ndi pamene timawatengera ku Italy kuti akalandire chithandizo china. Koma pamene amapita samafuna mtima wawo kuti apite ku Italy. chifukwa nthawi zambiri tikamaona akakhala kuti sakupeza bwino amaona kuti akapita ku check up ku Italy amatenga nthawi yayitali kwambiri ndiyeno mtima wawo umakhalabe uli kunoko kuti ah ndizipita ku Italy ndiye ndizikatani ndizikangokhala nyumba ndizikatani mtima wawo amafunabe kuti akhale ku Malawi kuno ku Africa kuno kuti atumikire apapa anavomera chifukwa anaonadi kuti mwina zinthu sizinali bwino ma kidneys samagwira ntchito bwino bwino ndi zina ndi zina nchifukwa chake anavomera of course mmene amapita sitimayembekezera kuti mwina angangokhalako 2 weeks chabe kenako nkumamwalira timadziwa kuti sanali bwino komano tinaonabe kuti zinathamanga kwambiri imfa yawoyo chifukwa itangotha 2 weeks kenako ndi pamene timalandira uthenga wonena kuti bambo Silvio atisiya. Chachikulu chimene tikufuna tilingalire za moyo wawo nchonena kuti tikhale ndi mtima odzipereka nthawi zonse, osatopa, okonda kupemphera. Monga ndaneneramu, nthawi zina mwina timatha kupeza kachifukwa kakang'ono kotipangitsa kuti tiphonye mapemphero. Komano bambo Silvio ngakhale amadwala, amapempherabe. Amati akapita ku Msamba ku parishi kuja akabwera madzulo ndiye kuti apemphera kolona yawo, tipemphera limodzi. Ndiye nthawi zina timatha kuona kuti magetsi azima. tilibe sola nthawi imeneyo ndiyeno mapemphero amasalimo aja nthawi zina umangoti ah mwina ndingosinkhasinkha ndekha amatenga tochi nkumapemphera mapemphero a m'baibulo masalimo ndithu zinthu zopatsa chikoka kuti ah koma ndi mkuluyu mtima wa mapemphero amaukondadi kwambiri Bambo Silvio akutiphunzitsa kuti tikhale anthu okonda kupemphera. Zonse zimene tikuchita tikhale oika Mulungu patsogolo. Tithanso kutenga moyo wa Bambo Silvio poona kuti anali munthu otha kufikika ndi wina aliyense. Aliyense wamng'ono, wamkulu amatha kuwafikira, very approachable person. Komanso titha kunena kuti bambo Silvio anali munthu wonena kuti anthu amatha kuwakonda. Timanena kuti tiyenera kukhala ndi ma qualities woti anthu azitha kutikonda. Ife tiziyakonda anthu ena komanso ifeyo moyo wathu uthe kumakondedwa ndi anthu ena. Tikamaona bambo Silvio timatha kuona kuti munthuyu akutha kukondedwa ndi anthu. Anali wansangala, wocheza ndi wina aliyense. Komanso tikamalingalira za moyo wawo tithanso kunena kuti anali munthu odzichepetsa. tikudziwa kunena kuti ku Nsamba anali abambo mfumu kwa zaka pafupifupi zaka 10. Kenako anali curate, mthandizi, malo ake omweomwewo. Komano amatha kutumikira bwinobwino, anali bambo mfumu, kudzakhala parish yomweyomweyo ngati mthandizi n'kumatumikirana nawo onse aja bwinobwino. Izi si chinthu chapafupi kuti Ndinali wotsogolera, kenako ndakhala ngati kuti ndili mmusi pang'ono, kuti ndizitumikira, ndizitumidwa. Bambo Silvio anazivomera zonsezo. Samautenga unsembe ngati udindo wakuti ndi bwana kapena chani ayi, amadziwa kuti zonsezi ndi utumiki chabe basi. Mtima odzichepetsa. Komanso titha kunena kuti bambo Silvio anali munthu wolimba mtima. Poyambirira tikudziwa kuti bambo Silvio anabadwa 1940, amalowa unsembe 1967 ali ndi zaka 27. Atangolowa kumene unsembe anawatumiza ku Italy komweko kunyumba kumene a Comboni amasulirako achinyamata, mmene amanenera eni ake munali achinyamata pafupifupi 60. Ndiye akuluakulu anangoti, Pita ukakhale kunyumba kumenekoko, ukakhale bursar. Akamanena amanena kuti anangondituma kundiuza kuti débrouillez-vous amakulankhula choncho chi french chake kuti pita mukadzionela komweko. Sanampatse zomuyenereza kuti ndalama izi komano amathamanga thamanga kupanga ma mission appeal kuti apeze ndalama zodyetsa achinyamata aja. Inali experience yawo yoyamba. Kuchoka pamenepopo, 1971 ndi pamene amatumidwa ku Africa koyamba. Anawatuma ku Burundi. Anakaphunzirako French kumeneko. Nthawi zina amatha kuchilankhula ndithu bwinobwino kuti munthu akhala zaka zambirimbiri chifukwa ndi ma 1971 kenako amabwera ma English speaking countries okhaokha koma amachikumbukirabe chi French. Anakhalako pafupi zaka ziwiri zitatu ku Burundi komano kumenekoko anathamangitsidwako chifukwa choti anali magulu oti amadzudzula boma ndiye nthawi imeneyoyo anangoti ayi kunoko simungakhale nkuwathamangisa. Atachoka kumenekoko anabwerera pang'ono ku Italy, kenako kudzabwera ku Zambia ma 1977. Kumenekujanso anatumikira ku Chipata, ku Vubwi, Chadiza. Ali parishi imodzi kumenekokonso, anadzudzulanso boma nthawi imeneyoyo ndipo ukoko anachita kuwamanga tsopano. Anagonetsa mkaidi, kenako. sanawathamangise nthawi yomweyo komano afterwards ndipamene amabwerano ku Malawi kuno koma tikunena kuti ngakhale amamangidwa kutani samasiya kunena choona kutumikira Mulungu anabwera ku Malawi kuno ma 1979 koyambirira ku Blantyre diocese atumikira ku Phalombe uku kenako abwera ku Msamba kuno kuyambira chaka cha 2001 mpakana pamene amatisiya. Komano moyo wawo wonse titha kunena kuti anali munthu wolimba mtima komanso anali munthu okoma mtima. Agwira ntchito zambiri zachifundo, samatengera kuti uyu ndi ndani komano amaonetsa chikondi chimene timachilingalira mu uthenga wathu wabwinowu. Chinanso tikamaona cha bambo Silvio, ena mumatha kuona kuti tikapita ku mayiko a azungu nthawi zina, osati azungu okha, mumatha kuona kuti pamakhalanso nthawi zina mwina katsankho ka anthu ochepa ena ake. Mwina mwinanso uli m'basi muja wakhala pansi kumaona munthu akudzukapo iwe nkumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani nkukhalapo wekha pamene paja. Komano tikaona moyo wa bambo Silivio anali ndi moyo wachikondi samatengeranso kuti ine ndine mzungu ndine ndani anali ndi chikondi amazitenga ngati munthu wina aliyense mtima osasankha. Apapa tikukamba za azungu olo mwinanso amalawi ife tomwe timatha ifenso timatha mwina kusankhananso kuti a uyuyu ndi ochokera kwakuti uyu ndi ochokera kwakuti uyu ndi wakwakuti kwakuti kwakuti. Bambo Silivio akutipatsa phunziro lonena kuti tizikonda wina aliyense osatengera kuti uyu akuchokera kuti uyu status yake ndi yotani. Pali zinthu zambiri zimene tikuphunzira kuchokera kwa bambo Silvio. N'chifukwa chake tikupanga nsembe ya misayi, kuwapempherera komanso nthawi yomweyo kulingalira za moyo wawo kuti tiphunzirepo chiyani? Ndingatengepo chiyani kuchokera kwa bambo Silvio? Amen.

abale ndi alongo pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa mulungu atate amphamvu zonse ambuye ayilandire nsembeyi m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lake ndipo ikhale yapindu kwa ife Inu Ambuye, yang'anani mwa chifundo chanu bambo Silvio mtumiki wanu amene tikumperekera nsembe ya matamandoyi ndipo tikupemphani modzichepetsa kuti atayanjanitsidwa ndi inu kudzera m'mapemphero onetsa kudzipereka kwathuwa akhale oyenera kudzaukanso ndi moyo mwa yesu khristu ambuye athu

Ambuye Atate Woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ngakhale kuti imfa ndi chilango cha machimo athu, komabe chifukwa cha chifundo cha- ndi chaulere chanu, Khristu kudzera mkupambana kwake amatipulumutsa ku imfa ndipo amatiyitana ku moyo wosatha. Choncho limodzi ndi amphamvu akumwamba tikukupembedzani mosalekeza pansi pano

ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera, mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. Nchifukwa chake, Ambuye, tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a Mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuzikondwerera misterizi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani, nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake, nati, Landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati landirani ndipo imwani nonse Popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a chipangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo, muzichita izi kuti mundikumbukire. misteri ya chikhulupiriro tikulalikira imfa yanu ambuye ndi kuvomereza kuuka kwanu mpaka mudzabwerenso choncho ambuye ife pokumbukira masautso otipulumutsa a mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri Tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe, amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a Mwana wanu, tidzazidwe ndi Mzimu wake Woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu poyamba virigo mariya wodaladala amayi a mulungu ndi yosefe wodala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu odala ndiponso amaritiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse ife amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa Inu nthawi zonse. Tikupemphani, Ambuye, kuti nsembe ino yotianjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu, ndi George Arkepiskopi wathu, Vincent mthandizi wake, ndi Aepiskopi ndi ansembe onse. ndi anthu onse amene mudawasandutsa anuanu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, Inu Atate achifundo. Anthu amene adatisiya ndi onse amene adakomera Inu pamene anali kuchoka m'moyo uno, mwa chifundo chanu muwalandire mu Ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika ndi kulandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu mulungu atate amphamvu zonse limodzi ndi mzimu woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife, Ambuye, kwa zoipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa Mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti ufumu ulemerero ndi wanu. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti Ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani. Musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu muupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse.

naka kankhosa ka mulungu nayu amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa ambuye

tipemphere ino ambuye titasanduka atsopano polandira sakramenti opatsa moyoli tikupemphani kuti mzimu wa m'bale wathu bambo silvio umene mudaupatsa gawo mchipangano chanu uyeretsedwe ndi mphamvu za misteriyi

Mawu amene ndimafuna kuti ndilankhule pano ndi othokoza kwambiri. Ndimafuna choyambirira ndithokoze bambo Silvio. Ngakhale anatisiya ndipo lero tikuchita misa yawo yowakumbukira, koma ndimafuna ndiwathokoze kwambiri. Tikupemphera kuti Mulungu awalandire, koma kwa bambo Silvio, Tiyenera kuwathokoza chifukwa cha ntchito zabwino zazikulu zimene anatichitira ali pansi pano. Si kuno kokha koma tamva kuti mayiko ena ku Burundi kapenanso ku Zambia koma kuno ku Lilongwe Archdiocese ntchito zawo aliyense akuzidziwa. Abambo Silvio sanali mlendo kuno ndipo paliponse ngakhale ali kutali timadziwa kuti Bambo Silvio akudutsapo. Ndipo ku Msamba Parishi komanso m'dinale yawo anali munthu amene anali wolimbikira kwambiri pa ntchito. Tamva kale zimenezo. Pena ndimati ndikawaona ndimawamvera chisoni. Pena ndimadzifunsa kuti kodi bambowa mwina tingathe kuwapeputsa pang'ono kuti apume? Koma ndinaona kuti ayi, tisatero chifukwa Abambo Silvio sakanatha kukhala osagwira ntchito ndipo ndaonapo nthawi zina kuti anthu oterewa mukaayimitsa kuti asagwire ntchito sakhalitsa amamwalira. Ndiye tiwathokoze kwambiri. Ndimati ndipemphe kwa ife ansembe kuti tiyang'ane bambo Silvio tisamatope ndikudziwa kuti kutopa ndi umunthu. Ndipo nthawi zina kupumula n'kwabwino, ndi zoona ndithu. Koma pa zonse, tiike patsogolo utumiki wathu, ndipo utumiki umenewu ulibe retirement, titero. Tidzafika mpakana pa mapeto, kaya tisunge zaka zambiri kaya zaka zochepa padziko pano, akadzatiitana tidzanyamuka kupita kwa Mulungu. Koma ntchito, tiyeni titumikire ndithu. ndiwathokoze kwambiri. Kachiwiri, ndimafuna ndithokoze chipani cha Makomboni Missionaries chifukwa inuyo ndi amene mudalandira bambo Silvio m'chipani mwanu ndi amenenso mudawathandiza madera onse amene anagwira ntchito. Tsiku linalake tinakamba za nkhani yoti anamangidwa ku Zambia, ndikumbukira timakambirana ndiye anandiuza kuti ambuye mukudziwa kuti ine ndinakhala mu ndende? I was shocked, I said anakumangani ndani? Ndani? Analongosola nkhani yawo chifukwa choima pa chilungamo. A chipani cha Makomboni Missionaries tithandizeni kupitiliza utumiki umenewu. Tikumbutseni zotumikira anthu makamaka osauka. Tikumbutseni zoti tizilankhula pamene pali polakwika. Tikumbutseni kuti ife pansi pano ndife alendo. Ndiye ndikuthokozeninso a chipani cha Komboni Missionaries chifukwa cha ntchito zanu komanso chifukwa cha m'bale wanu bambo Silvio. A ku Msamba inu ndiye palinso kuthokoza chifukwa zitatigwera zimenezi panali povuta kuti tikhale ndi misa kuno ku diocese. Mukudziwa kuti mwezi umenewu wa Juni unali wovuta, pena ndimati taika deti yakuti kupeza kuti pachitikanso zina. Ndiye inu a ku Msamba munayesetsa kuchita misa yoyambirira yowakumbukira bambowa ndipo mwakhala nthawi zambiri mukuwakumbukira kuwapempherera ndiye ndikuthokozeni kwambiri inu akhristu a ku Msamba musasiye kutikonda ife ansembe anu ngakhale tili pa imfa muzitipempherera ndiye zikomo kwambiri zikomo inuso pamodzi ndi abambo mfumu a ku Msamba Kwa ife ansembe komanso masisitere, tiyeni tipitirize ntchito zathu kutumikira Mulungu. Akhristu onse amene mwafika kuno, zikomo kwambiri. Tiyeni tipitirize kukumbukira m'bale wathuyu, kuwapempherera kuti Mulungu chitsanzo chawo chipitirire pakati pathu. Nde ndi mawu amenewa, tiyeni tsono timalize nsembe yathu ya misayi, tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya bambo

kumenekonso okondedwa omvera ndiye kumapeto kwa mwambo wa nsembe ya misa yopempherera bambo silvio zanadi ndipo mwachidule pang'ono mwina mongokumbutsananso ah, bambo silvio zanadi a- anabadwa mchaka cha 1940 ah, ku bergamo mdziko la italy ndipo anamwalira pa 5 june 2024 ali ndi zaka 84. Iwo a, anadzozedwa kukhala wansembe pa 28 June 1967 ndipo pa nthawi yomwe amatisiya nkuti atatumikira kwa zaka 57. Atumikirapo ku Burundi, Zambia komanso kuno ku Malawi. Uh, muulaliki umene tamva lero pano tamva kuti bambo Silvio Zanadi anali olimba mtima kamba kakulimba mtima komweku nkuima pa chilungamo Anabi- anamangidwapo mdziko lija la zambia ndipo iwo anatisiya akutumikira pa parish ija ya msamba ah, mchaka chomwe chino cha 2024 pa 5 juni ndipo mwambo wa nsembe ya misa imeneyi amene anatsogolera ndi ambuye archiepiscope george desmond tambala

ndipo amene anatigawira ndi bambo Patrick Lipenga omwe ali abambo mfumu aku Msamba St John's Parish ndipo kwaya yomwe ikumveka pansi pansiyo ndi ya Msamba St John's a Joint Choir ndipo kuti zonsezi zimveke bwino pa makina panali Edwin Stima othandizana ndi Matthews Banda ndipo amene amathamangathamanga kutola ziwiri zitatu ndi Monica Chinyama Lipia